ya igbo bụ igbo ndị ọma m ji ekpotori ndụ ndị ya bụ m lote obi abụrụ m sọ pọrịna pọrịna ya mara ụnụ mma gị bụkwa nwa igbo nke na-agabiga one difficulty or the other now ana m ekpere gị ekpere ekpere n'isi gị bụ na gị nwee ndidi o teka aka ọ dị njọ ọ ya-adị mma such is life that is life life bụ ndị n'ọchị ndị n'akwa but ijikwana due to ọnọdụ ị nọ ya nọ kịta wee tinye aka n'ife ọjọọ ị ma na ị kụpụgo onwe gị na blessing ka na-abịa abịa n'ọdịnihu because mụnwa na-enye gị assurance na ị fụrụ ọnọdụ ị nọ ya today will never be the end of your story someday ọ ya-abụ a history to tell believe me ọ ya-abụ a history to tell I'm talking of those ndị Igbo nwere ife fa na-arụ or gịwa bụ gụchara akwụkwọ enwebeghị ife ị na-arụ but ị na-emake effort to get a job God will see you through you understand just kwụba aka gị ọtọ na-ekpere Chukwu icherena mmadụ ibe gị eche ọjọọ ọ nya ka some people ji ata afụfụ agwagodi gị or na ị find godi out na this so so so people achọghị ọdịmma gị just hand them over to God ọ Chukwu ka ọ dịrị ịkwụ ụgwọ ọrụ yọta so nke a gaa ihe m ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara ihe na-eme n'etiti Dr. Godswill Akpabio na eh, Senator Godswill Akpabio and Dr. Joy Nunieh two things ka m nwere ikwu na gbasara ihe a na-eme fa ife na-eme n'etiti fa bụ jealousy and anger anya ukwu anya ụfụ anya ụfụ na iwe na ọnụma ọ ife na-eme n'etiti fa naabọ ka m break ya down analysis ka m bịara ime ya bụ n'uche nke m dịka m si agwa ụnụ abụ m ofu ya webịa n'obi okwu because ama na obi m ada agwa m okwu asị egego m many things a na-ekwu ntị wee conclude on my own and my conclusion is what I'm here to voice out so listen to me I will start from women first because they are na-ekwu na ụmụ nwaanyị first so let me start from Joy Nuno Joy Nuno list many things about against Godswill Akpabio first ofu n'ime fa bụ ọ sị na Godswill Akpabio enye gị sexual harassment ndị first ndị ndị ndị investigations gwara ya ndị ndị journalist gwara ya jụrụ ya ọ rape ọ sị mba na sexual harassment is better which means i nyoo nya ọfụma rape is attached to it nke a ga o kwukwara another thing na Godswill Akpabio girlfriends ndị na-supply ha diesel ha ji arụ ọrụ NDDC o nwee ihe ị chọpụtara na another bụ ife but ka m jụgodi gị bụ Joy Nunieh ihe onye ihe bụ iwe gị ọ na ndị enyi ya nwaanyị na-asupply diesel iji arụ NDDC ị jụkwara onwe gị ajụjụ ị dị jealous na o nwere concubine ọzọ na-asupply diesel iji arụ ọrụ NDDC whereby maybe ọ na-edistract your attention ị kwesịrị inweta from him ị jụkwara onwe gị ajụjụ concerning the, se- the, your fellow woman bụ onye nwere certificate of return bụ onye nwere the authentic certificate bụ onye na-aza the same surname with that same man ị na-adị jealous against or jealous for ị jụkwara onwe gị ọnọdụ gị nwa bụ mmadụ tinyegoro ya na ya nke a ga-asị na ị mara Godswill Akpabio ụra nke a bụ matter out of hand nke a gafego out of hand mgbe nwaanyị megedere ihe maa nwoke ụra that means she don see you finish not to talk of a whole minister once a senator ndị ya bụ a sị anyị kwụrụ anyị akwụrụ ndị ya bụ a sị anyị nakpuru anakpuo ndị ya bụ a sị anyị nupụta nke enupụtasie i nwee the gut maa ya ụra there is something attached to it But there is something attached to it. Ọ ya bụ ihe m na-ekwu o teka aka ọ dị njọ ọ ya-adị mma ọsọ gbara iru ya agba azụ ọ gbabaga azụ ikwukwa many things ikwukwa o nkwa ọzọ ikwu that you are suing Godswill Akpabio ya ga-esuokwa gị ma ọ bụrụ na o feeluo that na ihe ị na-ekwu bụ asị You are actually calling him for reconciliation. That's what it means. You are indirectly calling God- Godswill Akpabio to call, let's make amends and continue from where we stop. Echiche m ka m na-ekwu o. Ya gbago. A bịa na nke Godswill Akpabio. Godswill Akpabio i kwuru na eh, eh, Dr. Joy Nunieh ji fake NYSC the journalist na-eme gị e, e, interrogation wee jụọ gị sị gị gịnị mere na ị gwaha Buhari about this he said he don't want to break the old man heart I don't understand first i kwubugo na that na e, Joy Nunieh nwere four husband they don't want to break Buhari's heart ọ gị na Buhari bụ two n'ime the four husbands o nwere because it's something attached between Nunue and Buhari too or that you don't want to break Nunue's heart because I don't understand who actually you want you don't want to break his or her heart or joy ka ị achọghị break heart ya ka ọ Buhari i kwuru that na not because you good heart you nwere for women onye ọma good Samaritan mere all these things ji wee get to this extent

the misunderstanding dị n'etiti fa naabọ na abụrọ because of that fund on the side of joy is jealousy na na akpabio na-ejekwa ene other girls anya on the side of akpabio is wickedness maybe due to na joy na-ewe iwe na ọ na-ene other girls anya ọ na-enyezie some password to access her data for that iwe na jealousy meetikọzie ọnụ ya bụ na nsogbu apụtara ife fa mebere na nzuzo abịazi gbaa ya n'anwụ hey! unu mere ka ka unu letere m okwu my grandfather na-adị ekwu mgbe nwa mgbe enu ka bụ ana ọsa ọ sị m nwa m education abụghị edike uche egena m ihe unu na-akọ ntị ọ bụrụ eziokwu imagine with the level of education level unu gago ama na ajụwa some of you na akọta some of you gụrụ akwụkwọ na Oxford because all ihe some of some of our senators and ministers na-adị akọ na ha jikwa nwee certificate of this one from Oxford University in London a na-akọ iri but see how low you people have bring yourselves to just because of ihe dị n'okoro just because of ihe enwe enwe hey arụ i nwee the guts bụ gị joy nunieh pụta on national television na na senator na na na na na-aharass gị mgbe ahụ ọ makwu- mgbe ọ makwuje gị aka na mba- na- na mba unu na-ese selfi i retekwa ị chọzie nnọọ ka ị bụrụ agada gbachiri ụzọ ka ị nọchie ị- ị- ị- ị- ịjụ ọchịcha jụọ aga aga i refuzie na o nwekwara nwaanyị nke ọ nụgoro na ọ kpọgo jee ihu altar na ị na-anarakwa ya from ebe o si eri ee ụmụ nwaanyị anya ukwu unu dị too much gị bụ nwoke ṅụgoro iyi na outside ihe dị n'okoro ata o nweghị ihe pastara ihe mere godswill akpabio ekpere m bụ nya emekwana gị

all because of selfishness and greedy ha nwere within themselves ka ha ji ebupụta onwe fa n'anwụ na-edisplay this nonsense and stupid drama but one quick thing ka m nwere ịgwa unu gị bụ dr joy nunieh and senator godswill akpabio ị ma one thing m nwere ịgwa unu